Гъэмахуэ дыгъэу гъэм и дахэгъуэм узэгугъуахэр къогугъуж, жеӏэ усакӏуэм. Икӏи, гур хохъуэ илъэс псом узытелэжьа щӏым гъавэ къуитар щыплъагъум деж. Гъавэ зыщӏэм, мэш къезыхьэлӏэм дапщэщи пщӏэ хуащӏу щытащ. Щӏэныгъэми техникэми дауэ зимыужьами, къэлъытэгъуейщ мэкъумэшыщӏэхэм я лэжьыгъэм и мыхьэнэр. Статистикэ къахьхэмкӏэ, дуней псом нэхъыбэу хащӏэ гъавэхэм ящыщщ хьэдзэ зытет къэкӏыгъэхэр. Ахэм хабжэ, гуэдзыр, хьэр, хьэпцӏейр, зэнтхъэр, нартыхур, нэгъуэщӏхэри. А къэкӏыгъэхэм къэуат щӏэлъщ, углевод, белок, витамин куэд хэлъщ. Дуней псом нэхъыбэу къыщагъэкӏ хьэдзэ зытет къэкӏыгъэхэм ящыщщ гуэдзыр. Кърахьэлӏэ тонн бжыгъэри илъэс къэс хохъуэ. Абы нэхърэ нэхъыбэу къагъэкӏыр нартыхуращ. Абы и щхьэусыгъуэщ, гуэдзыр цӏыхум яшхыным и мызакъуэу, унагъуэ псэущхьэхэм ирагъэшхэм халъхьэу зэрыщӏадзар. Дуней псом гуэдз къэзыгъэкӏ къэралхэм щыщу Урысейм ещанэ увыпӏэр иӏыгъщ икӏи тонн мелуан хыщӏым нэс къыщрахьэлӏэ. Абы щыщу хамэ къэралхэм иращэр мащӏэкъым. Гуэдзыр щӏыпӏэ куэдым къыщокӏ. Хуабэ дыдэ хъуми а къэкӏыгъэм зэран хуэхъукъым, щӏым и псыӏагъэр тэмэммэ. Щӏыӏэми щышынэкъым а гъавэр. Гуэдз щабэр щӏы псыӏэм нэхъ къыщокӏ, ар щыхащӏэ Европэм и къухьэпӏэм, Урысейм, Австралием. Гуэдз сорт быдэхэр хуабэм нэхъ къыщокӏ Америкэм, Канадэм, Африкэ Ищхъэрэм, Азием. Къызэрыкӏым елъытауэ, бжьыхьэсэ гуэдзрэ гъэтхасэу зэщхьэщокӏ. Бжьыхьэсэ гуэдзыр щӏымахуэр къимыхьэ щӏыкӏэ хасэ. Абы псы нэхъыбэ игъуэту, нэхъ бэв хъууэ къалъытэ. Ауэ ар щыхасэр, щӏымахуэр щӏыӏэ дыдэ мыхъуу, уэс куэду къыщес щӏыпӏэхэращ. Ди къэралым нэхъыбэу щыхасэр бжьыхьэсэ гуэдзщ. Европэ къэралхэм гуэдз щабэу зы гектарым центнер тхущӏрэ тхум нэс къытрах. Дуней псом а бжыгъэр здынэсыр центнер тӏощӏрэ тӏурэ ныкъуэрыщ. Ди къэралым минитӏрэ пщыкӏубл гъэм зы гектарым нэхъыбэ дыдэу къытрахауэ къалъытэр центнер щэщӏрэ тӏум щӏегъу. Ди щӏыпӏэхэм нэхъыбэу къыщагъэкӏхэм ящыщщ гуэдзыр, нартыхур, хьэр. Бадзэуэгъуэ мазэм гъавэ хъуахэр ӏуахыжын щӏадзэ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Мэкъумэш министерствэм я сайтым зэритымкӏэ, гектар мин щэщӏрэ плӏырэ ныкъуэм тета хьэдзэ зытет къэкӏыгъэхэр ӏуахыжащ, ар план ягъэувам и процент тхущӏрэ зырэ мэхъу. Центнер щэщӏрэ тхум нэс зы гектарым къытрахауэ къабжащ. Абы щыщу гъэтхасэ гуэдзу гектар мин тӏощӏрэ тӏурэ ныкъуэм щӏигъу. Къызэрабжамкӏэ, зы гектарым центнер щэщӏрэ хырэ къытрах. Абы къыщынэмыщӏа, хьэр ӏуахыжын щӏадзащ. Бадзэуэгъуэм и пщыкӏухым ирихьэлӏэу гектар минитхурэ ныкъуэм щӏигъу ӏуахыжащ. Мы гъэм гуэдзу тонн минищэрэ ныкъуэм щӏигъу кърахьэлӏэжынущ, абы щыщу ящэну мин щэщӏрэ блырэ ныкъуэрэ. Мы гъэм гъавэр зэрыӏуахыжым щыгъуазэ зыщытщӏыну дыкъэкӏуащ Прохладнэ щӏыналъэм, Велес Агро ӏуэхущӏапӏэм.

А микродобавкэхэм нэмыщӏкӏэ гуэдзыр, соер, соер жмых щӏауэ, соем и дагъэр, апхуэдэу хызыхалъхьурэ комбикормыр ящӏын джэдым ират. Джэдым махуэ къэсыхункӏэ а тонищэм щӏигъу яшх. Дэ догъэхьэзырыж, дэ къыдогъэкӏыж, иримыкъуу хъуам дей къыщащэхуи щыӏэщ. Гуэдзым щӏэщэщар хьэуазэр, Ари безотходнэу жыпӏэ хъунущ, мес фолъагъу репортерыми трихауэ щӏэкӏын. Яшыхьурэ хранилищэ диӏэщ, хранилищэм яшэри подстилкэу джэдыр зыщӏэтым щӏаудэ, гъущэу щӏэсын щхьэкӏэ. Мы губгъуэм дэ дыкъызэрыкӏуэрэ илъэс еплӏанэ, етхуанэ хъуура

урожайну къабжа, мыбы къыдитыну тщӏэркъым иджырей Багратым, ауэ мыр нэхъ урожайну щытын хуейщ. И теплъэкӏэ мыр нэхъыфӏу гулъыдотэ. Къэдгъэсэбэпхэр клейковинэкӏи сыткӏи псори тэмэму хэлъу абы къабж, хьэжыгъэу къэбгъэсэбэп хъунущ. Абы къищынэмыщӏауэ дэ джэдым ядгъэшхым нэмыщӏкӏэ, комбикорму тщӏым нэмыщӏкӏэ жылэуи хозяйствэхэм идощэ.

Дэ езым инкубаторие диӏэщи, инкубаторием джэдыкӏэр ирещэ. Абы къищынэмыщӏауэ джэдылыр, мис а дгъашхэ джэдылыр. Плӏыщӏрэ тӏум щӏигъууэ сортуэ колбасные изделие ящӏ. Израиль нэгъунэ къикӏрэ щащэху щыӏэщ. Сыт щхьэкӏэ хьэлэлкӏэ фӏащауэ технологиекӏэ Краснодарскэ крайм сытми къикӏри. Псоми зыхуеплъати, мыр япэ тэмэму я къабзагъэкӏэ сыткӏи, абы ирагъашэ. Къапщтэу щытмэ, цӏыху дапщэ щылажьэрэм? Комбикорм жыпӏэми, джэд жыпӏэмикӏ мыдрей губгъуэм елэжьэми, щиблым щӏигъу мэлажьэр. Щиблым щӏигъуар къуажэдэсщ нэхъыбэр. Городым щыщ тӏэкӏу а инкубатор жыпӏэми, офис жыпӏэми джэдыкӏэ цехым жыпӏэми щылажьэм щыӏэу. Адрейр зыкъомыр къуажэдэсщ, зыкъомыр мэлажьэ.

Комбайнеритӏ тесщ. Абы механикыр. Комбайн къэсыхукӏэ. Абы комбайн, комбайнеритӏым нэмыщӏкӏэ механикыр нэгысту. Гугъу ехьрэ езэшмэ, мор зыбдадзэри дэтӏысари зещӏ. Кондиционер итщ, щӏыӏэтыӏэщ, тэмэмщ, къабзэ-лъабзэщ, шум. Къэгъэтӏыщакъым. Мы фи хьэуазэ ӏузыхыжхэр щӏы. Хьэуазэ ӏузыхыжхэр тӏэкӏу нэхъ гугъу ехь, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, мынэу абы вентилятор сыт итщ, ауэ кондиционер иту щыткъым. Уегупсысмэ, уэшх тешхэ пхуэшыхьыжынукъым, пшыхьыжми хьэуазэ щылъынукъым. Ар къагурыӏуэри гугъу ехьхэмикӏ ящӏ. Ахэр зырызу тесщ, мисту ауэ загъэпсэхурэ ауэдэ. Абы щылажьэхэмикӏ, мо гуэдзыр ӏузыхыж комбайным тесхэмикӏ, Яшхыни сыти щылажьэм дей къыхуашурэ пщтыру ар ирагъэшхыу щытщ. Комбайн артес ар тауей дену мэлажьэ, ауэ сыхьэтий, сыхьэтибгъу, сыхьэтипщӏ щылажьэ щыӏэщ. Щыӏутхыжым дей тӏэкӏу нэхъ гугъу йохь ар. Фызэрылажьэ ӏэмэпсымэхэр, комбайнхэр, тракторхэр фэ езым фыфещ, аренду къапщтэмэрэ? Зыри аренду къатщтэкъым, лизингкӏэ къэтщтауи зыри хэткъым, техникэр езым къащэхужащ. И пкъыгъуэ пкъралъхьэнухэри сытхэри псори езым къащэхуж. Адрей етхьэлӏэ щӏыдагъэ сыт ирахьэлӏэхэри щӏыӏэри къэтщэхурэ. Гъавэр бэв хъун щхьэкӏэ, щӏы ар зытрасэныр фӏыуэ гъэхьэзырауэ щытын хуейщ. Трасэным и пэ къихуэу щӏым культиватор халъхьэ, ягъэщабэ, захуэ ящӏ. Удзыжьыр зэран мыхъуу гуэдзыр къэкӏын щхьэкӏэ, гъатхэм деж хущхъуэ тракӏэ. Гуэдзым клейковина нэгъуэщӏ пкъыгъуэ хэлъхэм елъытащ абы къыхащӏыкӏыныр, къызэрагъэсэбэп хъунур. Гуэдз щабэм хьэжыгъэ, гуэдз быдэхэм макарон къыхащӏыкӏ. И сортым елъытауэ джэдкъазым, ӏэщым ирагъэшхэми халъхьэ. Ауэ зыгуэр къыхэпщӏыкӏын ипэ, гъавэр зэман пыухыкӏакӏэ щыгъэлъын хуейщ. А зэманым къриубыдэу ар псыф хъууэ е гъуатэу кӏуэдынуми, тэмэму хъума хъунуми елъытащ зыщӏэлъ хъумапӏэхэм я щытыкӏэм. Гектар щибгъум щӏигъу гуэдзу диӏэщи, я урожайность ӏейкъым. Мыбы иджысту къыщӏэтхьа гуэдзым а джэдым ишхыну комбикормым хэплъхьэн щхьэкӏэ яровизацэ екӏуэкӏын хуейщи, ар зы махуэ плӏыщӏкӏэ хуейщ. Ар иджысту занщӏэу епт хъукъым джэдым. Кишечникыр зэӏегъэхьэ. Ауэ гуэдзым къищынэмыщӏа нартыху, соя, соя дагъэмрэ а жмыхымрэ. Ар халъхьэ абы къищынэмыщӏауэ. Микроэлементы ахэри халъхьэ. Дэ адрей джэдхэм хуэдэу, Къэбэрдейм зэрагъашхэм хуэдэу бдзэжьей и мэ къыхихыу сыту щыткъым. Экологически къабзэуэ апхуэдэу шхыныр ирахьэлӏэ. Нтӏэ, мис ахэр зыхалъхьэу дэнэ щащӏыр? Ахэр псори зыхалъхьэу щытыр комбикормовый завод езым ящӏыжауэ езыми яӏэщ. Комбикормовый заводыр лъэщщ, инщ. Къэбэрдейм джэду итыр хуэгъэшхэну хуэдэу щытщ. Перспектива на будущее ящӏаурэ махуэ къэскӏэ тоннищэм щӏигъу къаш хьэзыру, джэдым езым ейм ирагъэшхыу. Лей ящӏыркъым икӏи ящэркъым, езым зыхуеинур ящӏурэ хьэзырурэ. Статистикэ къахьхэмкӏэ гуэдзым къыхащӏыкӏхэм я бжыгъэр хохъуэ. Абы къыхэкӏыу, илъэс къэс гъавэ ящӏэм и бжыгъэри нэхъыбэ мэхъу. Гектар бжыгъэ зытрасэр нэхъыбэ зэрыхъум и мызакъуэу, гъавэ нэхъыбэ къызэрытрахыни хущӏокъу мэкъумэшыщӏэхэр. Щӏэныгъэлӏхэм къызэралъытэмкӏэ, сыт хуэдэ гъавэри нэхъ бэв хъуныр елъытащ, ар къэкӏыху игъуэт витаминхэм, псы щӏэгъэлъэда зэрыхъум. Гуэдзыр хэпсэн ипэ щӏым фызэрелэжьыр куэд фытепсэлъыхь? Гуэдзыр хэтсэн ипэкӏэ технологием тепсэлъыхьмэ, щӏыр догъэхьэзыр. Телъар ӏутхыжа иужькӏэ диск тӏэу дощӏ, тетлъхьэну удобренэр, микроэлементхэр хыдолъхьэри, дисковать тщӏа иужькӏэ гуэдзыр зэрытетсэным хуэдэу щӏыр догъэхьэзыр. Дгъэхьэзыра щӏым сеялкэхэр диӏэщ, дызэрелэжьыну диӏэ псорикӏ, импортнэ техникэрикӏ, дыдейри зэхэтуи. гуэдзыр тыдосэ. Гуэдзыр тетса иужькӏэ гъатхэм дей пасэу и шхын идот аргуэру. А и шхын удобрениер. Удобрением нэмыщӏкӏэ микроэлемент къэкӏа иужькӏэ листовая подкормка жыдоӏэ дэ микроэлемент идот. Абы къищынэмыщӏауэ удзыжьым делэжьын щхьэкӏэ гербицидхэр хыдолъхьэ. зэхэлъхьэгъуэкӏэ. А гербицидхэм зы волна ӏуехри иужькӏэ гуэдзыр тепщэ мэхъури, гуэдзыр къабзэу макӏуэ. Абдеж щызэфӏэкӏкъым, гуэдзыр хьэпщхупщ жыпӏэмикӏ езым и бий куэд иӏэщи, абыхэм щхьэи ар зыгъэлӏэн тедмыкӏыу хъуӏым. Ари тыдокӏэ, иужь дыдэ аргуэру иджыри жызоӏэри листовой подкормкэ хуеймэ аргуэру идот, удобрение хуеймэ идот, анализ ящӏри йоплъри хуэныкъуэмэ. Хуэмыныкъуэм абы и ӏуэху зетхуэкъым. Адэкӏэ губгъуэм ӏутхыжыращи, ӏутхыжар мыбы къашэ. Мыбы очистительнэ машинэ дэтщ. Абы егъэкъабзэ фракцэкӏэ зыхедзри, иныкъуэр жылэу макӏуэ. Иныкъуэр мис мыбы шхыным халъхьэ. Иныкъуэр а къыхидза пыдзахуэр арикӏ реализацэм макӏуэри, реализовать ящӏыж. Иужьрей илъэсхэм цӏыхум и гугъуехьыр нэхъ тынш ящӏу, уеблэмэ къару трамыгъэкӏуадэу лэжьыгъэр зэфӏэха хъун папщӏэ ӏэмэпсымэщӏэ куэд къежьащ. Апхуэдэ ӏэмэпсымэхэр къэбгъэсэбэпыныр экономикэ и лъэныкъуэкӏи нэхъ фейдэ зэриӏэри гурыӏуэгъуэщ. Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэри нэхъ ефӏэкӏуэну, нэхъыбэ къыпэкӏуэну къалъытэ, Абы къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр езым щагъэхьэзырыжым деж. Апхуэдэу, Велес агрофирмэм джэд ягъашхэ, абы и лым колбаса сорт зыбжанэ къыхащӏыкӏ джэдыкӏэ ящэ. Ахэр ди республикэм и мызакъуэу, гъунэгъу республикэхэми щащэху. Апхуэдэ щӏэупщӏэ яӏэн щхьэкӏэ, джэдылыр ӏэфӏу, и уасэкӏэ пуду щытын хуейщ. А псор къехъулӏэн папщӏэ, мы ӏуэхущӏапӏэм джэдым яшхын комбикормыр езым ягъэхьэзырыжым и мызакъуэу, Абы халъхьэм и нэхъыбэр къагъэкӏ, джэдхэм щӏакӏутэныр зрагъэпэщ. Апхуэдэу, иужьрей илъэсхэм къежьа ӏэмэпсымэщӏэхэр щӏэту къызрагъэпэщащ комбикормхэр щызэхалъхьэ фабрик. Комбикорм жыхуаӏэр витаминкӏэрэ минералкӏэрэ гъэнщӏауэ, белок, углевод зыхуейхэр нэсу хэлъу щытщ. ӏэщхэм, джэдкъазхэм ирагъэшх. Зрагъэшхыным елъытауэ комбикормхэм халъхьэхэри зыщхьэщокӏ. Апхуэдэу, джэдхэм ирагъэшхым халъхьэ гуэдз, нартыху, сое, соем къыщӏэхуа дагъэ, шыгъу, витаминхэр. Мы дэ дызбгъэдэтыр иджысту джэдым ишхыныр щагъэхьэзыр заводращ, абы а сызытепсэлъыхьа губгъуэм щыдгъэкӏа къэкӏыгъэхэр сое ирехъу, нартыху ирехъу. Сэхуран жылэ ирехъу, гуэдз ирехъу, псори мис мыбы дозаторхэр тету поступать бункерхэм мэхъури, бункерым къехыжурэ дозаторхэм хуэмурэ хэт ехьэжыр, хэт комбинировать ещӏ, хэт зыхехьэжыр. Яужь дыдэм дызбгъэдэт мис мыбдеж дыщытым. бункерым хьэзыру къокӏыж гранулэр. Гранулэм химдобавкэ, микроэлементхэр халъхьэжри, хьэзыру джэдым зэришхыным хуэдэу заводым идогъашэ. Мыбы соя сыт жыхуэтӏар щапӏытӏуи, пресс экструдер, американскэ производствэ диӏэщ, абы дагъэ щӏеху, абы жмых егъэхьэзыр, соевый жмых, ахэр мис мыбы компоненту халъхьэ. Фэри зэрыфлъэгъуащи, мыбы зы къэкӏыгъэкӏэ. зы культурэкӏэ хъуӏым, псори абы хэлъын хуейр, а махуэ плӏыщӏрэ тхум джэдым къищӏын щхьэкӏэ хьэзыру килограммитӏрэ ныкъуэрэ, килограммищым нэблагъэ хъун щхьэкӏэ асэ зэманым къриубыдэу ишхын имыту хъуӏым. Мис комбикормым хэфщӏыхьэм псыщӏэ къэлъэдэкӏэ дауэ фыхъурэ? Абы нартыхум гектар минрэ щибгъурэ диӏэщ, дей мы гектар минрэ щибгъум ныгысту Япэ щӏэгъэхьэгъуэр яуха къэна щыӏэкъым. Псымкӏэ тӏэкӏу нэхъ гугъу дехьа, ауэ дехьами, етӏуанэуи щӏэдгъэхьэну. Щӏэддзэжауэ иныкъуэ а участкэхэми щӏыдогъэхьэ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, а щэрэ тӏощӏрэ, щэрэ пщыкӏутхурэ центнер бжыгъэу гъэлъэлъауэ, гъэгъужауэ къытетхыну ди мурадщи, гъэ куэд дэкӏакъым, ар къыдэмыхъулӏэу, мы гъэми къыдэхъулӏэну ди гугъэщ. Абы псы щӏэдгъэлъадэкъым. псы здэмыкӏуэхэм тет сойуэрэ ара ар? Псы псоми кӏуэкъым. Сойри псы здэмыкӏуэм теса хъуа? Сойми а тетӏэр щэщӏу къытетхыну ди гугъэщ. Къыдитын хуейщ нэхъыжьым. Нэхъапэкӏэ къызэрыхэщащи, мы ӏуэхущӏапӏэр унэтӏыныгъэ зыбжанэм щолажьэ. Ахэм джэд ягъашхэм и мызакъуэу, абы ирахьэлӏэм и нэхъыбэр езым ягъэхьэзырыж. Джэдымрэ абы къыхащӏыкӏа колбасахэмрэ ди республикэм и мызакъуэу хамэ къэралми щрагъашэ къохъу. Мы ӏуэхущӏапӏэм ягъэхьэзырахэм апхуэдэ щӏэупщӏэ щӏиӏэм и щхьэусыгъуэхэм ящыщщ ахэр экологие и лъэныкъуэкӏэ къабзэу зэрыщытыр. Апхуэдиз ӏуэху зэфӏэзых, цӏыху куэдым лэжьыгъэ езыт, Велес Агром хуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэр куэдым щапхъэ яхуохъу. Ди гуапэщ апхуэдэ лэжьэкӏэ зиӏэ хозяйствэм и ӏуэху ефӏэкӏуэну.